ndị be anyị ndewonu ndewonu em na-anabata unu na channel m a na-akpọ nọnọ igbotic nọnọ ọ bụrụ na i sonyebe n'otu anyị a biko ị na-egbukwu oge nne tinye aka na ihe ahụ na-acha red a na-akpọ subscribe button subscribe ebe ahụ soro channel a ka isoro n'ife a na-arụ ka isoro n'ife a na-arụ ka i bido sụba igbo ka ọ ghara ịbụ ị naa obodo nna gị ofu nwoke nwa abịabịa wogbuo gị wogbuo gị ọ na-akọrọ gị aba ị na-akọ ubi ọ na-akọrọ gị ọwa ị na-akọ ọnụ katazo mepezielu gị adaka n'ọnụ enwe so ọ ka gị mma na i tinyere isi na channel a mụta ụfọdụ ihe m ga-akụziri gị ka ọ wee bara gị gịnị uru Getting sick of all the small town talking. Getting sick of nke tata na vidiyo nke mbọsị nke tata ihe a ga-akọwata bụ afa dịgacha iche iche nke ị ga-akpọnwu onye ị hụrụ n'anya yes onye ị hụrụ n'anya dịka obi mụ mhm. obi mụ onye dị m n'obi ọ dị m n'obi ị ga-akpọnwukwa ya onye ị hụrụ n'anya afa ndị dịgasị otu a ị ga na-akpọ onye ị hụrụ n'anya ị ga-akpọnwukwu ya nwoke ị ga-akpọnwukwu ya nwaanyị otu ọbụla o si wee sọ gị wee si wee tinye ya ị fụ onye ahụ ị hụrụ n'anya dịka di gị ị nekwu ya ị sị ya obi mụ afa ịhụnanya ọ ga-achịkwa ọchị gotere gị ezigbo fon ụmụ afa a na-atọkarị lelele pọrọrọrọ lelele pọrọrọ o nwe ka i si na-ayọ di gị ihe o mere ọrụ gị ya i nwekwa ike ịkpọ ya ofu afa na-atọ ụtọ dịka obi m so nke izizi bụ obi m ịbụọ ị ga-akpọnwukwa onye ị hụrụ n'anya bụ eze m dịka di gị eze m pụtara n'oyibo my king ị kpọkwu ya eze m eze m bịa kene ka m jụọ gị eze m bịa eze m ọ ga-atọkwa ya ụtọ maka ọ pụtara my king eze m onye isi ehen and ị ma na ụmụ nwoke na-like ịbụ gịnị ndị isi so mgbe ị kpọrọ ya eze m obi atọkwa ya rịkpọrịkpọ ọzọ ị ga-akpọnwukwu onye ị hụrụ n'anya n'igbo pụtara ike m ike m pụtara n'oyibo my support my companion so ị ga-akpọnwukwu ya ike mụ ike mụ my strength ọjọgụ na ị kpọkwara ike m abụkwa ebe ọbụla ị fụrụ gị nọ ebe ọbụla ifu itie mmadụ etikwa na ahụ ike mụ onye isi ezinụlọ ike mụ ị kpọkwa ya ọ za ị yọkwa ya o nye gị ọ ya pụtara ike m ọzọ ị ga-akpọkwa onye ị hụrụ n'anya bụ agụ nwoke agụ nwoke agụ nwoke pụtara my lion pụta brave man onye shiri ezigbote ike ya na ike m bịakwara iyite mana ha dịcha n'iche n'iche n'ụdị nke ha so nke a bụ agụ nwoke ịkpọ ya agụ nwoke agụ nwoke o bute gị dọla ahụ dọsa gị n'elu tebụl i wee jegoro brazil ahịa ihe nke atọ gwọ bụ anyị ekwukarịgo nke nwoke ka anyị bịa na nke nwaanyị afa ị ga-akpọnwu nwunye gị oyoyo gị bụ tomato jos ị ma na jos ị ga na jos tomato dị ebe ahụ buchere ibu dị pokopoko so mgbe ị kpọrọ ya tomato jos ọ pụtara asa

ma tiekwara gị jara n'elu ya ịmasị dotekwa ndị ya dunu ya pụta jara n'elu ya amaka m nke nwa m nwaanyị so m achị ọchị ebe a ọ nwekwa ihe ọ na-aghọta maka anyị jachịba ị ga-akpọnwukwu ya egovin ị ga-akpọnwukwa nwunye gị nwaanyị egovin

ọ pụtara my morning star ya bụ gị na ya nọ n'elu bed unu teta n'ụla ụtụtụ ọ bụrụ ọgwụ ịtọ nọ na ya ya dịka enwe ma ọ terọ powder dịka enwe wee kpọọ ya ụtụtụ m egekwana m ntị nwaanyị ọbụla mee gịnị mara mma n'ụdị nke ya nwaanyị ọbụla ị hụrụ n'anya nụọ ọ ụtụtụ gị ị ga-akpọnwukwu ya ụtụtụ m ọtọkwu ya ụtọ o binie ozugbo jee sitere gị ezigbote nri ahụ o nye i rie ọ na-atọ gị ị ga-akpọnwukwu ya nke m ọ pụta n'oyibo my own mine specially made for me ọ ihe ọ pụtara ị ga-akpọnwukwu ya nke mụ ọ ga-alaikekwa ya ọ ga-atọkwa ya ụtọ ọ ga-esikwara gị ezigbote ofe ahụ tiekwara gị jara n'elu ya ajụkwana m ihe jara pụta amarọkwa m ị ga-akpọnwukwu ya oyiri di ya ọ pụtara n'oyibo reflection of my husband ya bụ ị fụ ya ị fụgo di ya ị fụ di ya ị fụgo ya ejima oyiri di ya ị ga-akpọnwukwu ya oso di eme ya bụ di ya na-eme ọ na-eme di ya na-eke ọ na-eke di ya na-enyere aka ọ na-enyere aka oso di eme ị sị ka anyị kpọwa afa tọrọ ụtọ anyị ama esikwa ebe a wee fụọ ọ kakwanụ mana ndị nke a m kpọrọ gị were ụtụ ya ofu na ofu wee na-agbanye weta onye hụrụ n'anya ọ ga-atọkwu ụtọ n'obi ọ ga-ekelekwa gị ọ ga na-atọkwu ya lụkatakwa ọlụ ike ahụ ọ na-alụ lụkatakwa ọlụ ike ahụ ọ na-alụ ị nwekwa ike ịtụ ya ebube dike ya agwa bụrụ nwoke ị nwekwa ike ịtụ ya ebube dike agụ nwoke ọ na-atọ ya nke bụ nwaanyị lụkatakwa ọlụ ahụ ọ na-alụ lụkatakwa ọlụ ahụ ọ na-alụ nnudu ụmụazị ime nke a ị ga-akpọkwu ya aha nwaanyị m fụrụ n'anya ọ dị m n'obi nke mụ ọ na-atọkwu ya o jisikwa ike na-emekwa ụmụ ihe ndị ọ na-eme ya pụtara anyị ga-akwụsị ebe a n'ụbọchị nke tata mbọsị ọzọ anyị ga-apụtakwa kọwakwa akụkọ ka o ji anyị wee na-asị gị ka i kiri ihe onyonyo a wee kirite ya ebe a tinye aka n'ihe red ahụ ka i soro ka anyị soro n'ihe anyị na-alụ na channel anyị a anyị ga na-emekwa ọtụtụ ihe dị iche iche n'Igbo anyị ga na-akụzi ihe dị anyị ga na-akụzi ụfọdụ ihe dị n'Igbo ga-abụ ị natakwa from ala bekee ị natakwa from ala bekee to ebe i si i wee nwee ike wee kpakwa nkata n'Igbo kpaa nkata kịrịkịrị dịkwa n'Igbo with ụmụnne gị na ndị ikwu na ibe gị na ndị agbata obi gị ya bụ na m ga-akwụsị ebe a ụbọchị nke tata hmm ngwanụ ngwanụ anyị ga-afụnụ o bye bye